breaking news ndine moto mbaya kukubweretsani nkhani imene yatipeza kumene apapa a president arthur peter mutharika tsopano atulusa list yonse ya ma cabinet minister ngakhale kuti minister of defense palibe chimene ndikufuna ndipange apapa ndikupanga react kuti mu cabinet list imeneyi mukuchitika chani ndikukhulupirira kuti list mwayiona kale pa social media ndi- komanso ndiyika pa, pa blog post yomweyo ndithu mutha kukayiwerenga pamenepopo komano Chimene chandidabwitsa ndichoti pali anthu 10 amene ayankhapo milandu ku polisi, ku khoti, anafufuzidwapo komanso ena onse anakhuzidwaso ndi nkhani zosiyanasiyana kwina ndi kwina. Ndiye ndikufuna ndingokupasani rundown ya zimene uh, zili mu cabinet imeneyi momo ndi zimene anachita ndi milandu imene anapalamula. Choyamba ndi Arthur Peter Mutharika yemwe wazipasa u commander in chief umene umabwera ndi udindo wa president. Ungangokhala president umakhala so chani? Uh, uh, umakhala so commander in chief. Uh, ah, ACB amafuna kumpanga uh, interview uh, Peter Mutharika pa July 21 pa mlandu wa amene amagwiritsa ntchito TPIN namba yake paja wina akamagwiritsa ntchito TPIN namba Arthur Peter Mutharika amagula katundu kunja then Palinso a Enoch Chihana amene anamangidwa ndi uh, ACB eh, pa ma charges ena ndi ena. Pali Alfred Ruwan Gangata anamangidwanso ndi eh, MRA pa ma charges ena ndi ena. A Joseph Mwanamveka anamangidwa ndi ACB mu 2022 pa ma charges ena ndi ena. a george chaponda ah, nthawi imeneyo eh, anachotsedwa pa chani pa, pa agriculture minister nthawi imeneyo mu 2017 nkhani zake za ku acb mm, a ben malunga phiri anachitidwa ana, ana, anamangidwa ndi apolisi nthawi imeneyoyo nthawi nkhani zake za ku minister of gender uku zakatangale mm, a jean mathanga mu, mu april 25 eh, anali defendant ku high court ku financial crimes division kumenekoko Mm. Kesi imene anayibweretsa ndi ACB. A Jappie Mhango anamangidwa ndi ACB mu June 2025 nkhani yake ya misuse of public office kumenekoko mm, komanso kupereka false information ku uh, ACB. A Shadrack Namalomba anamangidwa ndi ACB mu 2025 nkhani zake za abuse of office zomwezi. A Norman Chisale anali ndi milandu mbwee eh? mmene imafika february 2025 anali mlandu wotani wopanga intimidate maofisala kumenekoko ndalama zawo anazipanga freeze ndi zina zambiri kumenekoko hmm? komanso mwa anthu ena amenenso ali mu list kuli ngati uh, madam jane ansah amene anali uh, uh, uh, mkulu wa bungwe lija la mec mmene kunkachitika ma elections aja a tippex then mulinso rosa mbilizi fachi amene anali ndi case ku high court mu 2025 eh, yokhuza ndi election dispute komano imeneyo sikutikhuza kwambiri A george partridge nawonso anaoneka mkhoti eh, nkhani zake zochosedwa ntchito eh, ku ntchito yawo yakale mm. paja ana- analandira chi- compensation kumeneko chambirimbiri eh, ndi gulu lawo then kuli a feston kaupa mm. nawonso eh, aombudsman report inapeza kuti kunachitika maladministration kumene ankagwira ntchito ku central uh, medical stores trust but this was not a criminal case ndiye sizoti tikuti anthu awa ndiolakwa sizoti kuti anthu ali ndi milandu sizikuti tichani koma tikunena kuti kodi integrity yake ili patipo pamene papa Mm, kusankha anthu ambiri yoyipa kusankha anthu oti ayimbidwa milandu yovuta ija kusankha milandu anthu oti eh, sakuyenera kukhala kumeneko ndi kuphatikizapo ndi attorney general amene ali ndani kodi amati frank mbeta Frank Mbeta ndi uja anatchulidwa nkhani zaku zaku za- za- zachisankho nthawi imene ija ku high court kwa a Mpinganjira ndi ndi- ish kodi ndi zovuta patipo ndamva pali pali amawumawu ena ake maloya ena a wa samakha until proven guilty guilty apo munthu olakwa akuyenera kukhala ku ndende inde tikuvesa munthu olakwa akuyenera kuyimbidwa mulandu ndi akhoti pakana mulandu uja ampeze olakwa tikuvesa komanso mukamasankha anthu pa maudindo azikhala ena ake ambiri yabwino eh? achabwino anamenya khofi eh? garden boy titha kuvesa koma milandu ina ake ya ndi ya dzindalama mabiliyoni mm? mabiliyoni akusankha munthu eh? commissioner general kuchani ku, ku, ku mra nkhani zake zina zake zoti zimakudabwisa kuti kodi chikuchitika ndi chani mm? sizikuyenera kutere ku dpp uko kodi kulibe anthu mm? ambiri yabwino anyiwani mm? achina mukhitowa mmene mm? avutira kuti ani mmene anali nthawi imeneyo ku polisi mm? ku unima uko amachita kunena kuti ya ana a sukulu mu Msundwe lero akasankhidwa kukhala ndani ndiye ndiwerenge listiyo kuti bwani kuti bwani

phd chief secretary wa president kaya ndi wa ndani koma nkhani yake ndi imeneyoyo palisti pa- pali pali achu- pachulidwa ngati ndani uh, charles mhango eh? Hmm? pachulidwa ngati charles mhango mhango oyoyo si m'bale wanga eh? Hmm? mhango oyo si m'bale wanga koma eh, ndi anthu ena akuti opanda mbiri apanga za uloya chani wadifenda uyu wadifenda uyu eh, wasankhidwa ndi munthu oti wadifenda afu- wa dpp kwa nthawi yayitali cheers Hmm? Kuli anthu ambirimbiri ku DPP angati amene osawasankha magayi ngati amenewa bwana. Hmm? Akukasankha pa dzina yake kuti ola DPP eh, mmagulumu mmene tili makuchita kunena ah, koma magayi. Hmm? Kunalibe anthu ena amene akusankha anthu ena. Hmm? Ndi kuyambira ku MRA eh, mabungwe ma, ma, ma, ma ofunikira MRA eh, attorney general minister of justice or minister of chanika zonsezi kuli anthu ena kuti questionable characters Hmm? questionable characters oti af- aya- afunsidwa milandu apo ndi apo ndi anthu ena akamandifunsa kuti ase iwe hmm, ndi akanawina kabambe kabambe mesa nayeso ama- ama- ama- ali- anali ndi makesi kumenekoko inde sitikunena kuti akabambe anali abwino hmm? sitikunena kuti chani koma tikunena kuti eh, ngakhale kuti malamulo analola kuti awine ngakhale kuti afika pamene alipo. Komabe ndi pofunikira kuti munthu amene akupanga boma azipanga ndi anthu oti anthu akamaona azikhala ndi trust apapa anthu awawa mwina chifukwa choti panopa kuli ku america kuli kuli donald trump pali anthu pa list yoti america yakale ije anthu ena sakanalowa ku america pokatenga visa awauza kuti ino ayi hmm? ndi amenewowo azilamulira boma Anyway, ndi ndi Morton Baghaya. This was just a raw live reaction ku cabinet. Ndipo ndimangofuna ndikuoneseni kuti eh, pachitika chani pamenepopo muli amaomawo kuti eh, anyway, bye. By the way, page ya ine pa Facebook ili pa suspension, ndizabwera pa Facebook eh, after November 25 munthu aliyense amene akupanga post pa facebook amene akunena kuti ndi morton baghaya amene ndi wakuba unless ndi personal facebook page ya ine cheers asakubeleni